ndewonụ igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m obi aṅụrị ka anyị ji anabata unu ọzọ n'oge akụkọ kpọmkwem matakwa na akụkọ kpọmkwem wụ ebe anyị na-ewetara unu ihe niile merenụ mgbe o mere ebe o mere na ka o si wee mee akụkọ ndị anyị ga-enye unu n'ụbọchị nke taa juru eju ndị na-ewetakwara unu ya bụ akụkọ bụ ndị ala Owerri TV aha m bụ Sọni Ụma mana tupu anyị aba n'ime n'ịyọrọ yọgharịa gbugharịa bugharịa ya bụ akụkọ nweenụ ndidi ka anyị naratụnụ nwa obere ikuku

nnọọ maka ịnọnyere anyị n'oge nwa nnaratụ ikuku anyị akụkọ anyị ga-eji wee sasuo iko wụ nzukọ mba ụwa Ee, o kwere nghọta na mba ụwa niile ndị niile na-achị obodo gụnyekwara obodo anyị bụ naijiria ha gara nzukọ nke nwa bekee kpọrọ un conference ha gara ka e ji matakwa otu a ga-esi kwalitekwa ma na-emekwa ka ọtụtụ mba ụwa na-aga n'iru mmemme ahụ tọrọ m ụtọ o nyere m obi ụtọ ma o nye m obi aṅụrị maka na gị hụ onye isi ala anyị gị hụ ya n'ime ugegbe amama onye nyere nwoke m ugegbe anya gbagharanụ m ugegbe ntị ewere amakwa na o nwere onye anyị na-agwọ ntị n'ala e were ugegbe ntị kpuchie ntị gwanụ m gwanụ m gwanụ m gwanụ m unu chọrọ ka a gwọgharịa ntị ahụ ọzọ chetakwa na ọ dị mgbe anyị zigara nwoke m a mba ofesi maka ịgwọ ntị ị makwa na a rụgharịa ntị ahụ ọzọ ọ ga-efukwa anyị ego matakwanụ na ọchịchị nwa amadi a ebe ọ dị m mma wụ achọ ka e wepụ ọtụtụ ihe ka a chụọ ndị omekome ndị na-evu ndị mbupụ ndị nrikpọ mana asị m onye na-achụkwa ndị nrikpọ erila maka kemgbe nwa amadi a batara nwa ụdị oyibo anụbe m oyibo renovation ka ọ bata n'ọchịchị asagharịa ụlọ ka o si mba ofesi a sị na oke mere asagharịa ụlọ nke ọ gara nzukọ mba ụwa manụ m ebe a ga-asa ruru n'usekwu asagharịa ruru nga a na-asa ahụ asagharịa anyị ga na-asakwa ọzọ dịkwa ka ibe ya o ngwa nọkwa na nzukọ mba nke ụwa sị ka mama ọ gara ịnara ikuku otu a na-eji anara ikuku ka o mee ka ọ pụta iro ndị ipob nọ ebe ahụ na- na- na- na-eche nwa amadi a na-eche ya dịka ebe a na-achụ ewi ka ọ pụta onweghị onweghị ihe na-esifu ndị a n'ọnụ ma holy ghost ha kwekwara mbem biafra onwe ha gụrụ egwu biafra onwe nke ha na-eme gakwa n'iru in fact asummarize m ya na ha gbara egwu eke ebe ahụ ha gara agbatụrụ ya nwa obere egwu eke gwa ya na ọwụ sọsọ ya nwa ma ka esi agba egwu eke maka na o doro anya anya na nwee ni ee mba ụwa ga-amata na emere nwa amadi a nọrọ n'uju oyi okwu pim o leghị anya o nyeghị order otu ọ na-eji enye n'oge nke mbụ ka a na-ekwu na ndị ipob fe- gbara ya egwu eke anyị lọta ụlọ bata batacha nnọọ n'ụlọ n'ụlọ n'ime ụlọ n'ime ụlọ ọ dị akụkọ wutere m mgbe mgbe mgbe o rutere na ntị m ekwe m ya baa m na ntị maka na ọwụ ihe jọgburu onwe ya elee nke wụ na mmadụ ga-arapụ izu ori n'ime obodo ga-agbara baa n'ime ụlọ ụka baa n'ime ụlọ ụka izu oshi ọ dị njọ maka na ọwụ nsị ka ị na-ete n'iru ndị redeem redeem christian church of god ihe a wụ ihe jọgburu onwe ya ka bụ ebe a nsịrị akpa nwaanyị ibe gị inwere akpa inweghị akpa jisiri akpa nwaanyị ibe gị secha akpa nwaanyị ibe gị Ah, mgbe e mepere akpa ahụ ahụrụ ego ahụrụ igodo ụgbọala nke gosiri na ọ wụ ezigbo ihe ka isikwa ebe ahụ na-ala mana nke tọrọ ibe ya bụ mgbe a jụrụ nwaanyị a elee ihe ijikwanụ akpa eme ọsị la ọwụ akpa ya ụmụ nwaanyị unu na-emenụ megharịa ọsị la ọwụ akpa ya ele ụdị ka asị oshi etinyere asị si na ihe na-emebi emebi asị ka o mebie oshi etinyere asị ele ụdị ka asị wụ ihe ka ele ụdị ka lai mohammed wụ ụdị ihe ka a ga-akpọ ya gị ọwụ lai mohammed ka ọwụ linus mba ele ele ele ele nke ịchọ ka enye m na ma etinyere ha aka isi ebe ahụ dị popular ọ dịkwa maka na ama m na asị asị enye gị ohere ekwesịrị ka kpọgara gị ebe a na- ab- ebe ebe ebe ndị u- uwe ọcha ebe ndị uwe ọcha ka ha chụọ chụọ gị chụ- chụ- chụọ gị nnụnụ chụpụ gị nnụnụ nọ gị n'ime igbo ndị ọma anyị hapụ onye zuru oshi maka na o o nweghị ụlọ arụpụrụ ndị na-ezu oshi ka anyị gaa n'akụkọ akụkọ akụkọ ga-akpalitetụ mmụọ mmadụ maka na gọvanọ imo steeti agbaala afọ iri ise na ise ọ sị ka anyị soro ọha na eze soro ya ṅụrịa obi aṅụrị a o rutekwere m oo. agaghị m agọnarị ya na o rutere m oo. mana ebe ihe ahụ nwere rịkọm ebe o nwere rịkọm bụ nwa amadi a wepụtara ihe karịrị nde naira ise sị m enye ndị mmadụ o nweghịkwa ihe dị na njọ ime saraka o mana adị ma mechaa ihe ndị bara uru adị mezicha ụzọ mezicha eh, mmiri ahapụ ịsụ maka na ekweghị mmiri sụrụ n'ụlọ n'ụ- n'ụ- n'ụlọ ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ na ebe a kpọrọ gọọmenti kọleji ị ga-ama na ndị a nidiri ka a gbatara ha ọsọ enyemaka so adịkwanụ ndị eji ụgwọ ejikwa m nwa olu na-ekwu adị ndị eji ụgwọ sị kwụọ ha ụgwọ ji nwayọ kwụọ ha eji nwayọ na-ekwesị iji nwayọ kwụcha ha ụgwọ anyị emewe saraka asịghị m anyị emele mana adị ndị eji ụgwọ eji nwayọ kwụọ ha ụgwọ ha Yeah, yeah, yeah. Eh, ndị be anyị ị makwa na ọ ga-adị mma anyị emetụ ihe a a na-ewere gaa aka nri ya gaa n'aka ekpe tupu anyị aga n'iru bọchasịa ihe niile anyị nwere ọ ga-adị mma ka anyị tụrụtụ nwa obere ume ndụ

akụkọ ọzọ dịkwa m obi ụtọ obi ụtọ wụ akụkọ mmemme ngụcha akwụkwọ nke ndị mahadum nka na ụzụ mere ụnyaahụ ga- ụnyaahụ bụ eh, abalị iri abụọ na otu nke ọnwa septemba afọ 2017 ndị ụlọ akwụkwọ mere ya bụ mmemme wụ ndị ụlọ akwụkwọ federal polytechnic eh, ndị be anyị ewela iwe nabatanụ m ndị federal polytechnic polytechnic nekede n'ime owere anyị ebe a ka anyị na maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị bịara nọnyere ha nwekwara ndị si na mahadum dịgasị iche iche bịa ndị kwupụtara obi aṅụrị ha na obi dị ha ụtọ na ndị mahadum ndị nkụzi mahadum alaghachila na ezumike ezumike iwe nke ha gara ha alaghachila na akwụkwọ ga na-agakwa nke ọma nke ọma n'anya ya n'anya ya na mahadum dịgasị iche iche mana ọzọ dịkwa ka ibe ya ama m ebe m ga-esi bido nke a dịka ndị nkụzi mahadum laghachiri na ezumike ndị ụlọ ọrụ ahụike alaa ọ wụ ihe anyị bịara elee ebe anyị gara agaga ndị ọrụ nke a lara ezumike laghachi ndị ọzọ alaa ọzọ ugbu a aga m ela ma agaghịla nwa nna aga m ela n'ala ma ndị ọzọ ala lehe ihe ndị ahụike lakwa anyị ga na-eme aṅaa jụkana m jụkana m ndị dibịa bekee laa agịnị Ah, ala adịghị mma ọ wụ uru ndị nze o, maka ọtụtụ ndị a na-arụ ọrụ ahụike n'ụlọ ọgwụ gọọmenti enwekwara ha ụlọ ọgwụ nke ha ya mere ala ha ebe alabekwe ha ebe alakwanụ ha ebe ndị dịka ndị ọgwụ mgbọrọgwụ enwetụkwanụ otu ha na-eji eri nri esi otu a dịrịma ndụ ee anyị na-agakwa n'iru n'akụkọ nke ọzọ yikwara ibe ya akụkọ akụkọ o mere eme na ndụ ndị ndị agha ndị amị ndị ndị ndị bekee nwaanyị anọla ha anọla ha ịma na ụmụ nwoke ibe m ụjọ nọkwa adịghị aga eburu nwaanyị onye amị vute ha ọdọ anọla wa na wa hụ onye ị na-agaghị ị na-ala anyị ndị otu anụ ihe ndụ adị ike ha hụrụ ha pụta ndị nọ n'igwe otu n'ime ha sị ụmụ nwoke unu atụrụ ụjọ ịbịakwute anyị nwata nwaanyị onye amị asị unu egbochila ha alaeze nke nwụrụ maka unu ọ dịghị ihe ọjọọ nwoke ibe m arị m ụdị ihe a na-adịghị mma asị m gị agawele mana ọgwụ okom agụmagụ iburu onye amị achọ m imewe eh, ife nwa wọ chi ejie adị nga nwata nwaanyị akụọ m ihe asalụgha m onye amị ya kụọ m ihe onwere n'ebe anyị ga-ebịa sị akụwele ee unu gakwa ahụ asị m onye agala mana matakwa na ị gaa ihe dị na ya awụ Mgbe ị ga-amụ otu mụọ abụọ mụọ atọ mgbe ndị ọzọ ga-anọ na be ha na-eme morning devotion dịka ọnụ m juru n'ekele ịma ihe a ga na-agụ na be gị o mama o papa o mama kụtara papa ikputu ọnụ o mama o papa o mama kụtara papa ikputu ọnụ ọ dị mma anyị na-agakwa n'iru ịma na onye ara na uche ya uche onye adịla ya njọ ebe dịghị mma ịga ebe dịghị mma agala mana ekpebiela m ebe m na-eje ọzọ dịkwa ka ibe ya mbụ ihe mere ama m otu m ga-eji akọ nke ahụ ebe a na-akpọ Ọhanku na Aba nke anyị Aba na Abịa ka ebe ụmụ aba ntụga onye otu onye Fulani onye ugwu atụghawo ndị abụghị kainama ya na-agbaji akabam ịkaba tụọ otu ntabi anya okenye dimkpa agbaji akabam agbaji ele ya ghọọ nnama nwoke ụkwụ abụọ gaba ya ghọgharịa nnama nwa ihe ọjọọ dị na nwoke m ahụrụ nnama o

nne ya nọ nya ya ya ghọgharịa nnama ghọọ nnama Hmm. taa anụ nnama o, mana taa nke ziri ezi ọ ihe m ji gwa gị taa nke ziri ezi adịghị ata loo ṅụọ mmiri ị gaghị ma na ọ wụ ọbara mmadụ ibe gị lee ede ṅụ ga-awachi eze kwe nnyamini ị gaghị makwa na ọ mmadụ ibe gị na ilo mmiri kwekwe nnamini ga-emechi ihe nne ndị nna ya ga-ata ya a ga mmadụ anọ gị n'ime afọ kwume okwu sị gbọọ m o, gbọọ huo m o, gbọpụtakwa m o, gbọọ m o, atarịla m atarị o atala m nke otu nu o afọ gị dị ikpo ọkụ igbo lee adịghị na gị ime o. adị m na-ekwu ya atawela akị awụsa takwa akị igbo

na be kemuo otu na ụlọ ọha m n'ọnụ ndị be anyị ebe a ka anyị ga-adọbiri ya n'akụkọ kpọmkwem n'ụbọchị nke taa gaa n'iru na-ekiri anyị anyị na-ewetara gị akụkọ kpọmkwem izu ụka niile iji na-eme ka ị na-amatakwa ihe niile na-eme m n'obodo ị chọkwa ịkpọtụrụ anyị kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị na-agafe n'igwe onyonyo gị maka na anyị na-emekwa ọtụtụ ihe anyị na-emekwara gị MC na-emekwara gị graphic design nke ọbụla ị chọrọ anyị nọ na ya